An bibu de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi an bɛka jɛ ka baro sigi kɛ fɛn min ye festival tako wolonwulanan ye donc u ka ciden wɛrɛ bɛ an bolokɔrɔ tuguni donc an bɛna ɲininkali sɛmɛ minnu fana la donc an b'a daminɛ jakite aa mais e bɛ se ka kɛ fula misitigi yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ fɔ lamɛn ni filɛbaw ye karamɔgɔ diyara n ye o diyara n ye ka wele bila ma ka na aw ka plateau sanfɛ a foli da' bolo diyara n ye aw ni ce aw ni baraji nba yani n ka kuma don kuma kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini donsobaw fɛ deniya kuma don ni n filila u ka hakɛto n ye ɔ ne yɛrɛ tɔgɔ ye jakariya jakite ɔ n ye jigiyabulon tɔnden ye ne ye jigiyabulon secrétaire général adjoint ye ɔ N bɛ jigiya bulon kɔnɔ a bɛ san caman bɔ de b'a daminɛ fo bi ɔ an bɛ a kɔnɔ an ka baara bilalen tɛ fɛn kelen ma an bɛ donso ɲɛnajɛ an bɛ taa donso ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw la wa an bɛ festival labɛn donso ngɔni tɔgɔ la ayiwa o diyara n ye o kɔfɛ e bitɔn ye filakun ye dɛ mais n burankɛ don n burankɛ don jalo hali ni ye yɔrɔ ko fula don baji la o diyara n ye i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ filɛlibaw ye karamɔgɔ amidu an bɛ ala fo k'a barika da an bɛ foli daminɛ donsow la fɔlɔ kɔntɔrɔn ni sanɛ Jinɛtigi woyiba mori mari jalo ka foli b'a bɛɛ ye anw ye jigiya bulon tɔndenw ye ɲɛmaaw ye an bila ka na fɛn o fɛn ɲɛ b'an na sisan fɛn o fɛn tulo b'an na n'an filila u k'an to kalandenya fili ye lawulinkama tɛ an bɛ yan donsoya hukumu de kɔnɔ karamɔgɔ amidu ala sago sago tigi ala ye Ɛɛ hakilila k'a fɔ minnu bɛ k'an filɛ nin wagati la u ye faamuya sɔrɔ a la donc an bɛna jakariya ale fanfɛ la donc an kɔni an ɲɛ b'a la k'a fɔ festival donso ngɔni a kɔni a bolodara ka san kelen kɛ ka san fila kɛ fo san wolonwula bi an bɛ don min na ko bi san wolonwula o tɛ tile wolonwula ye mais jigiyabulon ko in yɛrɛ o a taara ka fɔ a yɛrɛ da a tɔ kɔni kɛra sa fo tɛ mɔgɔ ban donc aw ka festival min ni a bɛ k'a boloda nin ye a ye ɲinan ta in denfaya di jɔnw de ma jamana jumɛnw ma wali kelen a denfaya dalen bɛ k'o di mali de ma o fɛ a denfaya bɛ jɔnw de bolo a korokara bɛɛ karamɔgɔ amidu ɲininkali diyara n ye

ɔ an bɛ taa donsongɔni fɔ yɔrɔw la o de nana wolo ka festival créer donsongɔni tɔgɔ la n'o ye festival donsongɔni ye nin hakilina sɔrɔla cogo di nin hakilina nana mɔgɔ kelen mɔgɔ fila an bɛ ɲɔgɔn ta motow la an bɛ ɲɔgɔn ta mobiliw la an bɛ yalala donsongɔnifɔ nɔfɛ an bɛ yalala donso nɔfɛ an bɛ taa fɔlifɔ yɔrɔw la an yɛrɛ ko aa Yani an k'a fɔ ko an ka waati bɛɛ an bɛ déplacer ka taa mɔgɔw nɔfɛ n'an yɛrɛ komi donsongɔni kanu b'an na n'an ye fɛɛrɛ kɛ ka ɲɛnajɛ ba sigi san kɔnɔ donsongɔni tɔgɔ la ɲɛnajɛ ba sigi est-ce que o tɛna kɛ tare ta ye wa hakilina nacogo filɛ ɔ an ye san fɔlɔ kɛ ɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ a san wolonwula na ɔ a san wolonwula de b'an y'a daminɛ an ma fɔ an jigi kɔ donsow somaw domaw ani dɔnkotigi fɛn o fɛn ni kɔrɔlen lafasali ka di i ye olu bɛɛ de bɛɛ lajɛlen de bɛ fara an kan an bɛ nin fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni ɲinan ta boloda an ye wele bila donso bɛɛ ma ɔ ɲinan ta an kɔni y'a denfaya ta ka di an ka maaba dɔ ma n'o ye an ka minisiri kɔrɔ dɔ n'u b'a wele ko dɔkitɛri abudaramani sila an ye ɲinan ta denfaya ta ka di ale ma Ɔ bakurubaya la festival nana cogo min ani ɲinan organisation bɛ cogo min o de ye fɔlen filɛ ne fɛ d'accord o kɔfɛ an b'a ye san o san ivoirienw bɛ na burkinabèw bɛ na sénégalaisw bɛ na guinéenw bɛ na Guinée Bissau presque n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ jamana caman bɛ na festival in ka na a kunbɛn yan nɔ mais san o san an b'a ye a bɛ e, festival bonya ta k'a di jamana dɔ ma yala ɲinan ta bonya talen bɛ ka di jamana jumɛn ma o ɲininkali diyara n ye mhm. o salon ta an ye an tun y'a ta ka di burukina donsow ma mhm. an y'a bonya n'a karama ta ka di burukina donsow ma mhm. ɔ nka fɛn caman nana don o kɔrɔ mm. banako nana don o kɔrɔ covid nana o ma se ka bɔ a cogo la ɔ an ye ɲinan ta in kɔni labɛn ka bonya ni a karama ta k'a di kɔdiwari donsow ma ɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ na ka fara mali donsow kan ka nin ko in kɛ koba y'an bolo ayiwa o diyara an ye an bɛna eh, marije jalo ale fanfɛla la dɔɔni donc marije jalo ni ɲɛnajɛ ko k'a bɛ kɛ bolokɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta yala tɔn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ yala an n'olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya alihamdulila karamɔgɔ amidu tɔn fɛn o fɛn mali la yan k'i bɛ seko ni dɔnko kɛnɛ kan an n'a bɛɛ kumana an sera a bɛɛ ma parce que n'i ko donsoya fɔlɔ tɔn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ an b'o dɔn o ye fédération chasseurs nationale du mali ye an bɛ mun dɔn fɔlɔ bakari sidibe ka tɔn ɲɛ bɛ tɔn fɛn fɛn la mali la donsoya kɔnɔ a bɛɛ bɔra o de kɔnɔ an wulila ka se olu ma k'a bonya da u kɔrɔ san kelen san fila fo san wolonwula an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ don festival nin yɛrɛ sisanma a taara ka anw yɛrɛ bolo dan a taara ka anw yɛrɛ bolo dan sisan jigiya fɔlɔ jigiya bulon ta tun don mais sisan a kɛra mali bɛɛ de ta ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka cikan sera anw ma fɛn b'i bolo fɛn t'i bolo anw t'o ɲini parce que anw b'a la danbe dɔ de kama anw bɛ k'a ɲini danbe dɔ de kama wa donsoya yɛrɛ fɛn tɛ donsokɛ ka kun ye foyi tɛ donsokɛ kun mais an b'a la o donsoya de kama donc kuma lasurunyana i ye fɛn fɔ fɔ tan fɛn fɔ bɛ k'a daminɛ O donso tɔn ka na ka na se fo araki mali ma n'o ye animateur ye an sera u bɛɛ ma an y'an ka sɛbɛn bila ka t'u bɛɛ ma u bɛɛ y'an jaabi donc an ni olu kɔni kuma na an bɛɛ bɛnna kelen ma i ka ɲininkakali jaabi kun fɔlɔ ye o ye quoi donc o kɔfɛ a kɛ yɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ kelen pewu badalabugu palais la a bɛ daminɛ le dix-sept n'o ye kalo tile tan ni wolonwula nɛgɛ kaɲɛ tan ni wɔɔrɔ wagati fo ka taa sini tile bɔ an bɛ su saba de k'o la a kun bɛ cɛ le dix-neuf n'o ye tubabu kalo tile tan ni kɔnɔntɔn ye an b'a kuncɛ o la ee o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛna ɲininkakali dɔ fana k'i la parce que san o san an b'a ye a bɛ ko kura dɔ kɛ Hakili la a ye sugu bulon kɛ a bɛ waati damadama bɔ a y'o don a kɔnɔna na u yala sugu bulon kɔfɛ a ye labɛn wɛrɛ kɛ a ko kɔnɔna na wa labɛn camanba de bɛ sugu bulon kɔfɛ labɛn camanba de bɛ an ye fɛn caman don ɲinan ta in na minnu ma don san tɛmɛnenw ta la parce que san o san n'i bɛ ko kɔnɔ san o san i bɛ fɛn kura dɔ sɔrɔ a la ni ala sɔnna labɛn caman camanba bɛ yen ni mɔgɔ minnu taara n'a bɛ k'u bolo balannako caman ye o labɛn sabatilen bɛ quoi ni ala sɔnna an bɛ na jakite fan fɛ n'o ye jakarija jakite ye donc n hakili la a bɔra ka parrain fɔ sisan donc mais denbaya ko dira jɔn ma wali kelen an m'a di mɔgɔ ma fɛn min ye denbaya ye an ma mɔgɔ sugandi k'a fɔ ko o bɛ kɛ an ka denba ye nka dɛmɛbaga caman de b'an na i y'a faamu an dɛmɛbagamuso yɛrɛ dɔ bɛ yen n'o ye GTCM ɲɛmaa ye ayiseta tanba kulubali ale y'an dɛmɛbagamuso ye ale ye a jɔ an jigi kɔ kosɛbɛ donc ale sen bɛ ko in na ka fara ale kan an ka perezidan dɔnɛriw fana bɛ yen minnu b'u senbɔ ko in na ɔ olu bɛ yen nɔ olu y'an dɛmɛ walasa n'i y'a mɛn fɛsitiwali yɛrɛ olu jɔyɔrɔba b'a la kosɛbɛ ɔ ka fara an yɛrɛ ka paritenɛriw kan donc fɛsitiwali kɔkɔrɔdonbagaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se k'i da don nkɔnifɔlaw la k'a ɲɛfɔ an ye ka porogaramu cogoya d'an ma dɔɔnin basi tɛ fɛn min ye nkɔnifɔla minnu bɛ na nin su saba in ɲɛnajɛ kɛ an ye su fɔlɔ an ye o bonya n'a karama ta ka di yɔrɔ sidibe ma ɔ ka su filanan bonya n'a karama ta ka di Madu Sangare ma ka su sabanan bonya karama ta ka di sekuba tarawele ma ɔ o la sa ni su fɔlɔ bɛ yɔrɔ bɛ zuwe su fɔlɔ fɛ an y'a laɲini mali ngɔnifɔla fɛn o fɛn bɛ yen an ye u fara olu kan ka se ka ngɔni fɔ n'i ye mali ngɔnifɔlaw ta ngɔnifɔla ka ca dɛ mɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka na fɔ ko k'a bɛ zuwe nin su saba in kɔnɔ nka porogaramu kɛcogo la an bɛ dɔw ta ka fara yɔrɔ sekuba ani madu kan walasa ka nin su saba kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ngɔnifɔla tɔw tɛ se walima ko olu t'a la u bɛɛ b'a la bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan maa minnu kan ka zuwe palais kɔnɔna na su fɔlɔ la donc an ye yɔrɔ fɔ yɔrɔ bɛ jouer su fɔlɔ la n'o ye alamisa nata kunɲɔgɔn ye n'o ye le 17 le 17 ye ɔ ni yɔrɔ jouera Koniba bɛ da o kan Koniba Jara Burama Fane bɛ da o kan o ye Kɔdiwari ngɔnifɔla dɔ ye Kolokani Modibo bɛ da o kan su filanan la sa madu sangare bɛ zuwe ni madu sangare bɔ in na muntugula abulayi tarawele ale bɛ na ani jigi jakite ka bɔ filadugu ale fana bɛ da o kan o ye su filanan ye su filanan ye juma ye o su sabanan sa an ye ngɔnifɔla min bɛ zuwe fɔlɔfɔlɔ o ye sagoba la n'o ye mandenkaw ka sinbifɔla dɔ ye ale bɛ zuwe ɔ n'ale zuwera jikɔrɔnin solomani konate ale bɛ na zuwe o kɔfɛ sekuba bɛ sɔrɔ ka su kuncɛ o ye porogaramu bakuruba ye mɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ nin su saba in an kɛlen bɛ ka barodaw fana sigi a kɔnɔ e barodasigi b'a la i bɛ se k'o dɔ fɔ an ye barodasigi o bɛ kɛ sibiri sɔgɔma n'o ye samedi samedi sɔgɔma baroda bɛ sigi o bɛ sigi an karamɔgɔ ni ale ye donsoba ye wa a ye tubabu kalan kɛ ale tɔgɔ ye ko docteur fode musa sidibe ale bɛna baro kɛ c'est-à-dire donsokɔni jɔyɔrɔ bɛn ni kelenya an ka jamana kɔnɔ i b'a kalama cogo min jamana birisalen don o tiɲɛ o yali anw yɛrɛ donsokɔnifɔlaw ani donsow anw jɔyɔrɔ ye mun ye o bɛn ni o kelenya kɔnɔna na baroda bɛ sigi o kan ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ɔ n'a ye ɲɛfɔli kɛ donso hakilila ye mun ye u bɛ jɛ k'o fɔ jama ye donc jama b'a ka faamuyata sɔrɔ o la ɔ bakurubaya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan o ye nin ye Ayiwa toujours an bɛ foli ta min di an filɛbaw fɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛɛ bɛ ka an filɛ jamana in kɔnɔ jamana kɔ kan donc halisa an b'a fɔ u ma k'u dansɔgɔ k'u ni ko donc an b'a jira k'a fɔ an ni jigiya bulon mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ka d'a kan festival donso nkɔni a tako wolonwulanan o de kan ka kɛ palais de la culture la badalabugu le dix-sept mars i n'a fɔ san o san a bɛ deli ka kɛ yɔrɔ min na a ɲinanta in fana a bɛna kɛ o kɛ yɔrɔ kelen in fana la donc toujours an tɛ tila i la dɔɔnin an b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ nkɔnifɔla ninnu kan a ye nkɔnifɔla minnu ta nin n ɲɛ bɛ nkɔnifɔla kura dɔw la a la munna a ye olu don a la ɲinan ɛɛ bamananw ko ten diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a la walasa ka se ka faamuyaba sɔrɔ a la i ka maa kɔnɔ o ye tiɲɛ n'i ye yɔrɔ ta n'i ye sekuba ta n'i ye madu ta i bɛ taa sɔrɔ olu ye nkɔnifɔla kɔrɔw ye mais ni nkɔnifɔla ninnu i bɛ taa sɔrɔ nkɔnifɔla denmisɛnninw dɔw b'a la ko kalanden a karamɔgɔntan ka ko fɔ man di donc denmisɛnnin minnu b'a la a bɛ kɛ sababu ye u fana bɛ fɛn caman faamu a bɛ fɛn caman fara u ka dɔnta kan a kɔrɔ ye mun ye message dɔ de passétɔ don k'a fɔ aw minnu ye denmisɛnninw ye aw kana to kɔ a ye gɛrɛ karamɔgɔw la wagati bɛɛ ka se ka faamuya dɔw sɔrɔ o de y'a to an y'a lasɔrɔ e o ka bɔ a la munna an ye manden sinbi fana don a la n bɛna lew ale fana ye donso nkɔni de n'i y'a mɛn nkɔni n bɛ kuma ni donso nkɔnifɔlaw ka siga t'a la n'i y'a mɛn nkɔni nkɔni ba fɔlɔ fɔlɔ sinbi de ŋɔni bɛɛ de bɔra sinbi la donc donso ŋɔni kɔrɔlenba don a ka kan fana an fana ka na n'a ye duguba kɔnɔ duguba kɔnɔ denmisɛnninw bɛ yen ko denmisɛnnin su senkatili Latɛmɛla dɔn o ye tiɲɛ fɛn min ye donsonkɔni ye u k'a faamu fɛn min don yala a kɔnɔ mun de b'a kɔnɔ kalan jumɛn de b'a kɔnɔ ka se ka fɛn caman faamu a la yala a source ye mun ye ka se k'o ko dɔn o kama an nana ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka maakɔrɔba k'a la ka denmisɛnnin k'a la a tun ye ɛɛ waati kɔni bɛna se a kuncɛyɔrɔ la ko bi jɛmu kɔnɔ welemada min b'i fɛ ka ɲɛsin festival ma ani kɛrɛnkɛrɛnna an minnu bɛ k'an lajɛ nin waati la donc welemada min b'i fɛ ka ɲɛsin ma ani kangaridakan min b'i fɛ ka ɲɛsin ma donc i bɛ se k'o fɔ i dan sɔrɔ i ko ma karamɔgɔ o diyara n ye an kɔni b'a ɲini eh, maliyɛn bɛɛ fɛ fɛn o fɛn ni kɔrɔlen lafasali ka d'i ye jigiyabulon de y'a laɲini jigiyabulon ta tɛ maa minnu bɛ wele olu de bɛ ko kɔnɔ olu ye kotigi ye siga t'a la muru t'a yɛrɛ kala siyɛn n'anw filila fɛn o fɛn na u k'an latilen u k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw don an kɔni kɛlen bɛ ka bɛɛ de wele mali kɔnɔ mali kɔkan faama faantan kalannaw ma kalanw ye aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ka bɔ fara an kan an ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye n'ala sɔnna a ka to k'o kan

An bɛɛ ŋaniya ye kelen siga t'a la an bɛ welemakan da bɛɛ ma mali kɔnɔ mali kɔkan farajɛla farafinna an bɛɛ ka jɛ ka bɔ an ka nin su saba an ka nin ɲɛnamaya an k'a don senba k'a bɔ senba kalanden ko don a ko la fili tɛ ban o cɛ ni donsobaw y'an ye fili min kan bɔ u k'a fɔ an ɲɛna nin ko in taabolo kanu baara don